So is dócha go mbeidh mise ag caint faoin eh, ré nua-aimsearach mar a luaigh em, Finbar cheana féin. Em, Beidh mé ag caint faoi aistriúchán maisín, em, sé sin em, córas chun sliocht i dteanga amháin a aistriú go teanga eile gan aon ionchur ó duine daonna. So beidh sé seo. Beidh mé ag plé le stair na teicneolaíochta agus na modhanna ina déantar é seo agus ansin beidh mé ag caint faoi cad a ciallaíonn sé sin do dhaoine a bhfuil ag go bhfuil fonn orthu eolas a fháil i dteanga eile. So gan a thuilleadh moille, is mise Siobhán Ní Chonchúir mar a luaigh Tomás cheana féin agus tá mé ag obair i Google i mBleá Cliath. Em, is innealtóir mé ó, ó thaobh an chúlra de ach níl mé i, i mo innealtóir in Google anois. Níl aon bhaint agam le forbairt an uirlis seo so caithfidh mé a rá eh nach saineolaí mé ach go bhfuil suim mhór agam sa teicneolaíocht seo. So seo an clár cainte atá agam. Eh mar a luaigh mé, beimid ag plé le stair na teicneolaíochta agus na modhanna chun é sin a dhéanamh agus beimid ag plé le eh radharc doimhin a thabhairt isteach ar ceann amháin de na teicneolaíochtaí sin. Em. Cuirfidh mé amach cén saghas uirlisí atá ar fáil saor in aisce ar an idirlíon, an argóint atá, nó conspóid b'fhéidir, idir aistriúchán maisín agus aistriúchán duine, agus ansin beidh am againn chun ceisteanna. So, so cad atá i gceist le aistriúchán maisín? Um, Séard atá ann ná uirlis gur féidir téacs a, uh, tabhairt isteach i dteanga amháin agus é a aistriú go teanga eile gan aon ionchur ó duine daonna. So, mar shampla, tá Google Translate thuas agam anseo agus cuirfidh mé isteach abairt i nGaeilge, táimid go léir thíos anseo i gContae Chorcaí. Cuirfidh mé brú ar an cnaipe seo, Translate, agus tháinig sé ar ais i mBéarla. Beagán, tá sé foirfe go leor, is dócha. Um, ach tá, déanann sé é, é seo gan aon ionchur ón duine. Um, déanann sé é go uathoibríoch, is dócha. So conas a déanann sé é seo? Agus cén fáth go bhfuil suim agam ann freisin? So mar a luaigh mé, tá mé ag obair in Google i mBlá Cliath agus táimid ag tabhairt cúnaimh do custaiméirí atá ar fud na hEorpa, ar sa Mheánoirthear, san Afraic agus sa Laidin Mheiriceá. So níl aon, níl aon cúnamh Béarla againn mar a déarfá, tabharfaimid cúnamh do chustaiméirí nach bhfuil an Béarla acu. Ach Má tá fadhb de chineál éigin ag duine, abair sa Fhrainc nó rud éigin, níl sé in ann a chuntas Gmail a fháil nó b'fhéidir go bhfuil rud éigin mídhleathach ar an idirlíon nuair a déanann sé cuardach ar Google dot fr. Nó just b'fhéidir go bhfuil rudaí míshásta aige. Seolann sé ríomhpost chugainn, tá sé go léir sa Fraincis mar mar a fheiceann tú anseo. Sa chás seo tá fadhb ag an duine signaler un problème juridique, so tá rud éigin mídhleathach faighte aige nuair a déanann sé cuardach ar Google. Agus seolann sé ríomhphost chugainn, tá sé go léir i Fraincis. Déanann sé cur síos ar an saghas fadhb atá aige agus tagann sé chugainn i mBlá Cliath, áit go caithfimid cabhair a thabhairt don duine seo. So nílimse in ann an Fraincis a léamh chomh maith sin, bainim leas as an uirlis aistriúcháin chun an gist a fháil amach cén saghas fadhb atá aige. Agus i bhfad níos áitiúla is dócha. Anuraidh chuir Google amach leagan de Google Translate a bhfuil in ann an Ghaeilge a aithint, so tá tú in ann sliocht i nGaeilge a chur go dtí teanga eile nó sliocht i dteanga eile a chur isteach go dtí Gaeilge do runaram. So tá fiche, no, caoga dó teanga againn anois agus tá tú in ann an Ghaeilge a aistriú go aon cheann amháin acu san. So bhí preasráiteas againn agus bhí mé ag déanamh agallamh ar son Google maidir leis an an translate Gaeilge atá againn. So stair na teicneolaíochta, gabh mo leithscéal caithfidh mé uisce a fháil. Em is dócha gur féidir em gur féidir a rá go thosnaigh sé sa ré tionscalaíochta mar a dúirt Finbar. Bhí mé ag smaoineamh fad a bhí Finbar ag caint em bhí an bhí an Bhí smaoineamh smaointe agat, ceapaim go bhfuil, ag baint leis an an taispeántas seo so cuirfidh mé na sonraí anseo isteach ann. So thosnaigh sé leis an fear seo, Léon Dostert, ní dóigh liom go raibh, go raibh sé sin i gceart. Em, agus thosaigh sé sa ré tionscalaíochta, is dócha. Em, is Fraincis, is duine Frainciseach é sin. Em, bhí sé sa Fhrainc nuair a thosnaigh an an Céad Chogadh Domhanda agus em bhí air an Gearmáinis a fhoghlaim. Ansin chuaigh sé go dtí Mheiriceá chun a oideachas a chríochnú agus tharla an Dara Cogadh Domhanda. So fad a bhí sé, bhuel, níos déanaí, bhain sé amach an chéim agus pé rud mar sin idir an dhá linn. So bhí an Gearmáinis aige, bhí an Fraincis aige, bhí an Béarla aige agus bhí staidéar déanta aige sa teangeolaíocht agus i teanga difriúla. So chuaigh sé, nuair a tharla an Dara Cogadh Domhanda, chuaigh sé go dtí an Fhrainc. Bhí sé ina saoránaigh Meiriceánach anois agus bhí sé ag obair le Eisenhower agus b'in é an attaché idir na Fhrancaigh agus na Meiriceánaigh. Agus i ndiaidh an chogadh, bhí air córas aistriúcháin a dhéanamh do thrialacha Nuremberg agus chomh maith leis sin le tosnú an, Náisiún Aontaithe i Nua-Eabhrac. So bhí air na haistritheoirí a traenáil go tapaidh agus na teanganna go léir agus an eolas go léir a thabhairt dóibh go tapaidh. So thosaigh sé ag obair in Ollscoil Georgetown, tá sé sin in aice le Washington DC, agus chuir sé scoil nua, nua-aimseartha den am sin is dócha, ar bun agus b'in é an scoil teangeolaíochta. agus bhí bhí an aidhm ag an scoil sin ná daoine a traenáil agus oiliúint a thabhairt dóibh chun dul isteach sna seirbhísí rúnda agus seirbhísí míleata ionas gur féidir leo teangacha eile a labhairt agus a thuiscint. So is dócha go raibh ré tionsclaíocht ann mar bhí tú ag ag tógaint an duine agus iad a traenáil agus a chur amach sa saol. So, fad a bhí sé ann, em, thosnaigh sé ag obair ar an aistriúchán meaisín mar bhí sé ag iarraidh an mhéid sin daoine a traenáil. Agus bhí triail aige, em, déantar é sa bhliain naoi déag caoga is a ceathair, em, leis an comhlacht IBM agus bhí siad ag iarraidh an Rúiseach a aistriú go dtí an Béarla. Nó bhí an-suim acu i san Rúisigh ag an am sin, em, ag an am sin i ndiaidh an cogadh. So, céard a bhí ann ná Thóg sé sleachtanna sa Rúisigh, 60 abairt ar fad. Bhí sé ag plé leis an an ceimic amháin agus bhí siad in ann an Rúiseach, ní féidir leat é a fheiscint anseo, ach is abairt Rúiseach atá anseo. Déantar cód air leis an ríomhaire agus ansin tháinig sé amach i mBéarla. So the quality of coal is determined by its calorific content. Sin a deireann sé. Ach bhí an, bhí iontas agus bhí an, an-suim ag an press Mheiriceánach ag an am seo mar cheap siad go mbeidh siad in ann na rúnda Rúiseacha a ghoid agus é a thuiscint i mBéarla. So de réir a chéile, so sin an an ré tionsclaíochta is dócha. So de réir a chéile rinneadh forbairt ar an teicneolaíocht seo agus feicimid conas a fhorbairt sé ina dhiaidh sin. So tá roinnt modhanna chun é sin a dhéanamh agus pléimid an. Sé an rud go bunúsach atá taobh thiar de aistriúchán meaisín ná conas an brí a thógaint amach as teanga amháin agus é a athchódú arís i dteanga eile. So, tá sé simplí go leor mar samhail is dócha ach tá fadhbanna leis a bhaineann le gramadaí agus comhthéacs cultúrtha, le nathanna cainte agus a leithéid. So, caithfidh go bhfuil modh difriúla chun déileáil leis na fadhbanna sin. So rachaimid tríd cúpla cinn acu go tapaig chun fheiscint conas a fhorbairt an teicneolaíocht seo. So an ceann an ceann is éasca is dócha ná aistriúchán focal go focal agus níl ann ach foclóir dhátheangach is dócha agus tá tú in ann gach aon focal a thabhairt agus aistriú i teanga eile. So sa sa shampla seo tá sé tógtha ó Julius Caesar, Gallia est omnis divisa in partes tres agus tógann tú gach aon focal agus déanann tú aistriúchán air mar ionad aonarach é féin. So tá sé is go leor a dhéanamh ach mar a bhfeiceann tú tá an míchruinneas ann ó thaobh ord an focal. So ansin, chun plé leis an fadhb le ord na focal, déantar forbairt ar aistriúchán comhréireach. Now séard atá i gceist ná rialacha idir gach péire a bhaineann leis an teanga ionas gur féidir leis na rialacha go léir a chur idir na péire.

agus an briathar agus an cuspóir, tá siad go léir san ord céanna. So tá an riail céanna idir na teanganna sin go léir. Ach sa Ghaeilge tá ord difriúil air mar tá briathar, ainmní agus cuspóir air. So ceannaíonn an bhean an leabhar. So tá an aistriúchán seo maith go leor i gcomhair teanga a bhfuil gaolta eatarthu ach ar nós na teanganna Laidine ach má tá teanga eile agat caithfidh tú rialacháin difriúil a dhéanamh agus tá sé sin thar a bheith deacair. So cinn cinn eile, déanfaidh mé go tapaidh iad mar ceapaim nach bhfuil an ceann seo comh suimiúil. Tá tú ag déanamh iarracht logic a chur ar an teanga agus rialacha logiceach ar nós mar a déantar sa binary nó sa ríomhaireacht a dhéanamh. So déanann tú cód as gach aon teanga agus tá tú ag iarraidh an cód sin a chur ar teanga eile. Ach tá sé thar a bheith deacair socrú ar aon chód amháin, mar a deirfeá. Tá cinn eile ar nós teangacha rialacha, sé sin controlled languages a chuirtear air agus tá siad forleathan i dtionsclaíocht mhór is dócha, ar nós Caterpillar, IBM agus Aerospace Tá siad ag iarraidh a lámhleabhar nó ábhar cúnaimh, a chur amach i dteangacha ar fud na domhanda agus ar fud an domhain agus tá siad ag iarraidh Béarla caighdeánach a chruthú, is dócha. Ceann amháin eile ná aistriúchán trí samplaí. Tá sé sin suimiúil go leor, ceapaim, mar tógann tú abairt amháin agus tá tú ag iarraidh na samplaí eile a bhfuil agat i do cheann a úsáid chun an aistriúchán sin a dhéanamh. So, mar shampla, tá abairt anseo gur mhaith leat é a aistriú, Woman buys a book. Tá samplaí agat i do ceann cheana féin nó i do ríomhaire nó pé rud. The woman buys the bike, the woman reads the book. Agus ansin tá tú in ann an gaol eatarthu a fheiscint agus an aistriúchán a dhéanamh. An ceann deireanach, an ceann a bhfuil is spéisiúil domsa ar aon nós, ná aistriúchán na modhanna staitisticí agus sin an ceann a bhaineann Google Translate leas as. Baineann sé leis an dóchúlacht nó an probability, sin an modh staitisticeach atá taobh thiar de agus tá tú ag iarraidh an abairt go bhfuil an dóchúlacht is airde air a roghnú as gach abairt atá sa domhan. So, tá le déanamh sé. So tá tú ag iarraidh abairt amháin i mBéarla a aistriú go dtí teanga eile nó a mhalairt agus tá corpas dhátheangach agat, sé sin Béarla agus an teanga eile agus tá tú ag iarraidh an abairt is fearr a roghnú as an corpas sin go léir atá ar fáil duit. Agus sin é an matamaitice, más mian leat. Cuir an cothrom sin os comhair daoine agus ní bhíonn siad sásta leis an argóint sin, so tá sé, bhrisfidh mé síos é. Tá abairt i mBéarla a bhfuil tú ag iarraidh aistriúchán a fháil air. Tá samhail teanga agat, sé sin monolingual, mar atá, sin foclóir an teanga. féin agus samhail aistriúcháin sin an foclóir dhátheangacha nó an corpas dhátheangach agus tá tú ag iarraidh cuardach, cuirfidh mé pictiúr air, tá tú ag iarraidh cuardach a dhéanamh chun an abairt is fearr i mBéarla a fháil agus na dhá sonraí seo agat, an samhail teanga, sé sin an monolinguistic, agus an samhail aistriúcháin nó an corpas dhátheangacha, so dialinguistic. Seo corpas comhfhreagrach. Séard atá ann ná aistriúchán abairt ar abairt a dhein duine uair amháin eile, so ní aistriúchán meaisín é seo, agus tá na abairt go léir comhfhreagrach lena chéile, so tá match eatarthu agus tá nasc eatarthu agus. Má tá an oiread sin corpas dhátheangach agat, tá tú in ann meaisín a traenáil chun na modhanna staitisticí a úsáid chun an abairt is fearr a bhaint as an téacs. Agus cad as a tháinig na corpais mór sin? Bhuel, tá Parlaimint agus

a bhaineann leis an argóint seo. So, caithfidh mé dul ar ais beagáinín. So, sé an rud atá tábhachtach a fheiscint anseo ná go bhfuil an aistriúchán meaisín go léir bunaithe ar saothar duine éigin, duine a bhí ag obair sna Náisiúin Aontaithe nó sa Pharlaimint na Ceanada a raibh ag scríobh amach gach aon rud a bhaineann leis an bParlaimint sin i Béarla agus i dteanga eile. So tá sé sin thar a bheith tábhachtach cuimhnigh air. So mar sin féin tá uirlisí atá ar fáil saor in aisce daoibh agus má tá sibh ag iarraidh téacs sa Seapáinis mar shampla a léamh tá uirlisí ar fáil saor in aisce ar an idirlíne. Ar eagla go mbeadh ceapfaidh sibh go raibh fógraíocht ar siúl anseo do Google tá na na comhlachtaí eile seo luaite agam freisin. So cad é faoin chonspóid idir an aistriúchán meaisín agus an aistriúchán gairmiúla? Agus sin ceist a fuair mé go minic nuair a bhí mé ag déanamh preasráitis sa phreas Gaeilge ón am gur chuir Google Translate an Ghaeilge ar fáil. So ceapann a lán daoine go bhfuil an meaisín chun an duine a chur amach as an gairm as post agus é ag mar tá sé in ann aistriúchán a dhéanamh gan aon duine ach. Ceapaim féin go bhfuil gá le daoine chun aistriúcháin a dhéanamh i gcónaí agus tabharfaidh mé roinnt sampla daoibh freisin. So, tá an meaisín cliste go leor go bhfuil sé in ann focal amháin a aistriú. So, the teacher, an múinteoir. Agus ansin, má aistríonn tú an tuiseal, the teacher's, tá sé in ann an tuiseal sin a fheiscint. So, athraíonn sé an focal go dtí an múinteora. So, tá sé cliste go leor ach Má deireann tú the teacher's coat, níl sé in ann an rud sin go léir a chur in eagar. Tá, tá an múinteora cóta aige. So, caithfidh go bhfuil duine ann chun é sin a thraenáil. Agus tá nasc beag anseo, contribute a better translation. Má tá aistriúchán níos fearr agat, tá tú in ann é sin a sheoladh chuig Google chun an, an meaisín a thraenáil. Ach ní, níl bheidh sé in ann é sin a dhéanamh gan aon ionchur ó duine daonna. So, tá tú in ann an ciall a bhaint amach as ach níl an ord agus Níl an eagar curtha air. Tá comhthéacs cultúir ag an duine nach bhfuil ag an meaisín. Tá na ríomhairí ar fud an domhain, tá siad in ann an eolas a chur in eagar agus ord a chur air ach níl siad in ann é a thuiscint agus níl sé in ann cinneadh a dhéanamh leis an eolas sin. Agus seo sampla amháin a tháinig mé air. Is pictiúr é de campa géibhinn Seapáinis agus níl tú in ann an ceann seo a fheiscint ach deireann sé, an fotheideal Japanese Prisoner of War Camp. So i mBéarla, tuigeann tú céard atá ann, ach má tú, má tá tú ag iarraidh é sin a aistriú le meaisín, níl an meaisín in ann a thuiscint an é campa géibhinn i sheilbh na Sheapáinise atá i gceist nó campa géibhinn ina bhfuil saighdiúirí Seapáinis istigh ann. Ach. Beidh fhios ag an duine go bhfuil an dóchúlacht ann go bhfuil, go raibh an campa géibhinn i seilbh na Seapáinise mar bhí an oiread sin campaí i rith an Dara Cogadh Domhanda ar siúl, go bhfuil siad in ann, go bhfuil an comhthéacs cultúrtha aige nach bhfuil ag an meaisín. Agus sin, sin ceann eile, tá sé thar a bheith suimiúil is dócha. Is dócha go raibh sé feicthe againn cheana féin. Ní aistriúchán meaisín atá i gceist ach aistriúchán duine, ach ceapaim go raibh, go mbeadh an, an meaisín in ann an duine a chabhrú. So, is, tá sé tógtha ón Breatnais beag agus thall ansin, caithfidh na Comhairle Contae na uh, comharthaí go léir a chur as Béarla agus um, sa Bhreatnais. Agus tá, you know, tá comhartha ann, no entry for heavy goods, residential site only. Ach sé an rud a chiallaíonn sé seo thíos ansin, ní ní hé an aistriúchán céanna atá ann. Deireann an an chuid deiridh, Níl mé san oifig anois, cuir ríomhphost chugam níos déanaí. Agus séard séard a tharla ná chuaigh sheol duine éigin an t-aistriúchán sin go dtí comhlacht, bhí an duine leis an aistriúchán, bhí sé ar saoire is dócha, tháinig sé ar ais agus ní raibh aon fíorúchán déanta nó fíorúchán meaisín is dócha déanta ag an duine seo. Sheol sé an t-eolas chuig an comhlacht an comhlacht a dhéanann na comharthaí sin agus cuireadh ar suas é agus tháinig turasóir air, turasóir fiú nach raibh ón Bhreatain agus bhí sé in ann a fheiscint nach aistriúchán fíor a bhí ann. So, ceann eile. Ceapaim nach bhfuil na meaisín freisin, níl siad in ann fás agus forbairt an teanga a fheiceáil. Bhí roinnt focal nua ag Finbarr just roimhe sin, an úrnuacht is dócha, níl an ríomhaire in ann na focail sin a chruthú. Agus fad is a bhí mé ag ullmhú an taispeántais seo bhain mé leas as an seanfhoclóir a bhí agam sa mheánscoil, an ceann bán agus dubh atá ag gach éinne is dócha. Agus ní raibh go leor focal ann i gcomhair roinnt de na na samhla a bhí agamsa ar nós ríomhphost ní raibh an focal sin i gcomhair email, ní raibh sé sa seanfhoclóir. So tá gach teanga tá sé ag fás agus ag forbairt i gcónaí agus níl an meaisín in ann é sin a fheiscint. So ceapaim go bhfuil gá leis an duine daonna a bheith páirteach sa chóras aistriúcháin sin. Ceapaim áfach go bhfuil dúshlán ag teacht ó thaobh eile agus sin na haistritheoirí deonacha. Is pobal aistriúcháin é sin nach bhfuil daoine, is ní aistritheoirí gairmiúla iad, is daoine daonna iad, just tá suim acu sa teangeolaíocht nó pé rud agus déanann siad an aistriúchán proifisiúnta is dócha. So tá trí samplaí agam anseo, Facebook, Movistar, ní féidir í a fheiscint, agus Ted. Ceapaim go bhfuil cás Facebook thar a bheith suimiúil. Ní hamháin go bhfuil mé i Google agus tá gach éinne ag imeacht go dtí Facebook ach rinneadh an chéad leagan idirnáisiúnta de Facebook dhá bhliain ó shin sa Spáinnis agus bhain siad úsáid as aistritheoirí gairmiúla chun é sin a dhéanamh agus deintear é agus cuireadh amach os comhair an phobail é. Agus mí dár gcionn ina dhiaidh sin Déantar aistriúcháin ar deich teanga eile, an Fraincis, an Ghearmáinis, Seapáinis, na teangacha móracha. Ach an rud a bhí an-suimiúil maidir le sin ná cuireadh, níor bhaineadh an-leas as na haistritheoirí gairmiúla sa dara babhta leis an bhFraincis agus sa Ghearmáinis. Rinne siad rud a deirtear seed translation nó aistriúchán síolta air agus ansin chuir sé amach os comhair an phobail a raibh an Ghaeilge agus an Fraincis nó an Ghaeilge agus an, or sorry, an Béarla agus an Fraincis agus an Béarla agus an Ghearmáinis agus ba daoine a rinne leas as Facebook ar nós gach éinne agus rinne siad aistriúchán ar Facebook ina iomlán taobh amuigh de dhá seachtain ar deich teangacha eile. So ní raibh aon costas ar Facebook chun é sin a dhéanamh. agus anois tá sé ar fáil ar seasca cúig teanganna, an Ghaeilge san áireamh, agus b'in iad na aistritheoirí deonacha go léir a dhein é sin, ní raibh, níor bhain siad leas as aistritheoirí gairmiúla tar éis an Fraincis agus an Gearmáinis agus na teangacha móra. So tá sé ar fáil saor in aisce. Tá, tá obair, basically, tá daoine ag, ag tabhairt obair saor in aisce do comhlachtaí ar nós Facebook. Um, Déanann Movistar an rud céanna. Is comhlacht teileafóin é sin. Bíodh san gur leo O2 an seirbhís gutháin, fón atá againn anseo, baineann siad leas as scoláirí ollscoile chun gach aistriúchán a dhéanamh dóibh féin agus ní thugann siad aon phá nó aon rud mar sin dóibh ach tá na scoláirí sin in ann cur síos ar an CV go raibh siad ag déanamh an obair seo i gcomhair Movistar. Agus Ted, ní comhlacht brabúsach é seo ach déanann sé smaointe a chur amach os comhair an phobail agus tá pobal aistriúcháin freisin aige san, daoine go dtugann a gcuid ama agus dtugann a gcuid iarrachtaí chun an ábhar go léir a chur i teanga eile. So ceapaim go bhfuil, ceapaim féin go bhfuil gá leis an duine aistriúchán a dhéanamh ach sé an fadhb ná an déanann daoine iad go deonach nó an go gairmiúil. So, sin é deireadh an taispeántais. Tá sé ana-ghearr.